Hello, everyone. Moni nonse.
It is a joy to be able to share the message of the gospel with people in Malawi. Ndi chimwemwe changatu kuti kukhala ndi mpatatu ogawanatu nanu uthenga wabwino anthu inu a ku Malawi. I would like to read a verse with you today from God's word, the Bible. Inetu ndikufunatu ndiwerengetu vesitu muchokera ndi inu kuchokera m'mawu a Mulungu m'Baibulo.
The verse is found in Romans chapter 5, verse 8. ndetu vesi limenelitu likuchokeratu mu buku la aroma chapter 5 ndime yake 8 But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. ndipotu akunena kuti koma mulungu atsimikiza kwa ife chikondi chache cha mwini yekha mmenemo kuti pokhala ife chikhalire ochimwa khristu adatifera ife
I want to bring to you today a message of love in a loveless world.
ndetu ndikufunatu ndikubweretsereni kwa inutu mu tsiku la lero uthenga wa chikondi ndipo uthenga wa chikondi ku dziko lino lapansi Before doing so, I would like to ask you some questions. komatu ine ndisanapange zimenezo ndikufuna ndikufunseni inu mafunso
Are you feeling unwanted today?
Kodi inu muli ndi kumva, kuona kwakuti palibe amene angandifune ine mu tsiku la lero? Are you feeling abandoned and alone today? Kodi inu mukutha ku, kumva kusiyidwa komanso nokha nokha mu tsiku la lero? Are you feeling unloved today?
Kapena inu mukumva kuti simukukondedwa mu tsiku la lero?
Firstly, in the verse that Harold read, I want you to think about God's love. choyambiriratu mu vesitu limenetu tawerenga ndikufuna inutu muganizire zokhudzana ndi chikondi cha mulungu We have read of God in heaven who loves you. tawerengatu za mulungu wakumwamba amene amakukondani inu who cares about you amene amasamalira za inu and who wants to save you from going down to hell.
Ndipo amene akufunatu kukupulumutsani inu kuti musakagwere ku Gehena. If someone tells us that they love us, it is only just words if they do not show their love. Ngatitu wina wake atiuza ife kuti amatikonda ife, akhoza kungokhala mawu okha ngati munthu ameneyu sanaonetse chikondi chake.
The Bible does not only tell us that God loves us, Baibulotu silimangotiuzatu ife ndi mawu okha kuti Mulungu amatikonda ife, but it tells us how he demonstrated his love for us.
koma i- limatiwuzanso tu mmene iyetu anaonetsera chikondi chaketu kwa ife In John chapter 3, verse 16, we read amazing words about how much God loves you and me.
pa yohane chapter 3 ndime yake ya 16 timawerenga mawu odabwitsa kwambiri mmene mulungu anakukonderani inu komanso mmene mulungu anakondera ine

Ndiye pa Aroma chapter 5 ndime yake ya 8 tawerengansotu za uchimo wathu. But God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners. Ndipotu Mulungutu anaonetseratu chikondi chaketu mwa ifetu ngakhale tinali ochimwabe.
Sin is a falling short of God's holy perfect standard. Nde uchimotu ndi kupereweratu pa mulingotu wa Mulungu.
Sin is a breaking of God's laws. Uchimotu ndi kuphwanyatu malamulo a Mulungu. And the Bible says that we all are guilty.
Ndipotu Bible limafotokoza kuti ife tonsetu ndife amene ndi ochimwa. Our sins will keep us out of heaven and our sins will take us down to hell. Machimo athutu adzatipangitsa kuti ife tisapite kumwamba ndipo uchimo wathu udzatichititsa kuti ifetu tikagwere mu Gehena. God is holy, we are sinful.
Mulungutu ndi woyera koma ife ndife ochimwa. Do you want your sins forgiven? Kodi inu mukufuna kuti machimo anu akhululukidwe?
The verse that we read, Romans 5, verse 8, not only tells us about God's love and our sin,
Vesitu limene tawerengatu pa Aroma chapter 5 ndime yake ya 8 silikungokutiuzatu za chikondi cha Mulungu komanso uchimo wathu wokha,
but also tells us about Christ's death.
komanso likutiuzatu za imfa ya Khristu.
Why did Jesus die upon the cross? Ndi chifukwa chiyani Yesu anafa pa mtanda? The Lord Jesus Christ and his death upon the cross is God's answer to the problem of our sin. ambuye yesu khristutu imfa yaketu pa mtanda pajatu ndi yankhotu limenetu mulungu analiperekatu pa vuto la uchimo limene ife tili nalo But God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us.
Koma Mulungu atsimikiza kwa ife chikondi chache cha mwini yekha m'menemo, kuti pokhala ife chikhalire ochimwa, Kristu adatifera ife. Jesus Christ took the punishment for our sins that we deserved. Yesu Kristutu anatengatu chilango cha uchimo chimene ife timayenera kukalipira.
He took the punishment upon the cross at Calvary anatengatu chilango chimenechitu pa mtanda wa calvary He became our substitute.
iyetu pamenepo anakhala mlowa mmalo wathu He took our place.
anatengatu malo athu Christ died for our sins. khristu anafa chifukwa cha machimo athu He was buried, and on the third day, God raised him from the dead.
Iyetu anayikidwa m'mandatu ndi kukwiriridwa ndipo pa tsiku lachitatu Mulungu anamuukitsa Iye kwa akufa.
He is a living Savior able to save you now.
Ndiye Iyetu ndi Mpulumutsi wamoyo amene ali nako kuthekera kokupulumutsani inu mu tsiku la lero.
God, through His Son's death at Calvary and resurrection, Mulungutu kudzeratu mu imfa ya Mwana wake pa Kava- pa Kavale komanso kuuka kwake, is offering you peace, happiness, and forgiveness.
akupatsanitu inutu mtendere komanso chisangalalo komanso kuti chikhululukiro He wants you to turn away from all the sin in your life
iye akufuna inutu mutembenuketu kuchokatu ku uchimo wanu wonse m'moyo mwanu and trust His Son as your Lord and Savior. ndi kukhulupiriratu mwana wake ngati mbuye komanso mpulumutsi wanu
Will you trust him now?
Kodi inu mupanga chisankho chimenechi cha kumukhulupirira iye pompano pompano? It's your choice.
Ndiye chimenechotu ndi chisankho chimenetu chili pa moyo wanu kuti muchipange. It's your choice. Ndi chisankho chanu ndithu.
Many thanks for listening and God bless you.
Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera ndipo Ambuye akudalitseni.